Ndetu akuti munamusankha bwanji Brian Banda kuti akhaleno director wa mbc? Kodi iyeyu ali ndi zomuyenereza? Chifukwa zomwe zikuveka nzonena kuti alibenso mapepala ngati awo chinthu chachikulu ngati chimenechi mukampatsa atsogoleri amenewa ma appointment amene mumachita kumbali chifukwa chani? Zochokera patipo zimenezizi kuti mkansankhe mkulu ameneyu? Eh? ntchitoyo mudampatsa motani? Ayi, ndetu nkhani ija kufika povuta kwambiri, nkhaniyo nde amene akuikoka ndi aja a Public Appointments Committee kuchokera ku Parliament. Iyitu ndi komiti yomweno imayang'anira za kasankhidwe ka anthu ogwira ntchito m'boma makamaka zikuluzikulu ngati zimenezi. Ngati penapake akuona kuti sipakuyenda bwino, basitu amapezeka kutino ayamba kufunsapo mafunso. Ndipo nkhani ya Brian Banda anaiyambitsanso ena atolankhani amene kuti iyayi iyeyo ngosaphunzira, eya ali ndi certificate yokha ya ubusa so ngati iyo pali zambirimbiri zomwe zikuyenda nde mpakanatu kunali meeting ku Salima komano tifotokoze bwinobwino kuti zikuyenda motani. Brian Banda anasankhidwa ndi a Peter Mutharika. kutino akhale tsopanotu director wa mbc ndipo ndi amene akuitsogolera tv komanso wailesi ya boma ndi chinthu chachikulu chimenechi ndipo kumenekoko ndizoona kuti a Peter Mutharika ndi amene anasankha eti komano tikambe zonena kutino Mfunzi imene imakasankhano ngati no pamapeto penipeni yopereka chinanso appointment yo inali no sopano ma bwana aku mbc ko yomwe imatchedwa kuti no board ya mbc ndimene inapereka no ndekuti appointment ija finally china chilichonse ngati kuti takulembani ntchito no amwene mwaona eti ma bwana amenewo aku mbc ndiyeno Anthu anayamba kufunsa mafunso ngati amenewawa iyayi iyeyu kodi no mukuti no mwamusankha pa zifukwa zotani? Ndipo panali no nde kuti no madandaulo atatu. Dandaulo loyamba ndi lonena kuti akuti anangomusankha munthuyo opanda kunena kuti no iyayi palitu mwayi wa ntchito amene akufuna kukhala director wa mbc talemberani. ndiye kuti anthu alembere, zikatero ndiye kuti mmene zimayenera kukhalira, amenye ndiye kuti ma interview, akatero ndiye kutino amene akhozewo, amene aziti kutino wapangayo asankhidweno kuti atani, apatsidwe ntchitoyo. Koma kuti kunalibe zimenezo. Anangolengeza, iyayi, Brian Banda ndi amene ali director wa mbc, takupangani, ndife osangalala kuti takulembani ntchito ngati director wa mbc. Kuti iyayi. Kodi ntchitozo zimapanga motero? Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri akunena kuti zinthuzo ndi zoti no sizimachitika pa mbalambanda, zimachitika kuseri. Hmm? Zomwe zikuonetsa zonena kuti nde kuti kumeneko kunali kukondera makamaka kumbali no tsopano ya zipani no tsopano, political favoritism apa kusiyana ndi kuti kuti no mwina kulembana ntchito kumbali. zimachitika kumbali, munakakhala zoonena kuti mwinamwake munabweretsa kapena nkudzazionetsako mwina zikanakhala zina. Chachiwiri nchimene chimodzimodzi chofanananso ndi kuti ndi choyamba chifukwa choyamba chija. Chachitatu ndi chonena kutino ma qualification, kodi munthu ali ndi zomuyenereza? Chifukwa kuti ukakhale ndi kuti mkulu woyang'anira mbc kuyenera ukhale ndi zokuyenereza, uli ndi mapepala okuyenereza, uli ndi kuti ndi ma degree, Uli ndi kuti ndi kuthekera kuti ukhoza kukhala ndi ndi utsogoleri kotsogolera chinthucho chifukwa ukuyenera ukhale ndi mphatso ya utsogoleri osatinso mphatso yokha koma mapepala onena oti unapanga za leadership zina zake zoti ungathe kutsogolera management umayitsata bwino kwambiri ungathe kutsogolera chinthu chimenecho uli nazo zimenezo plus chinthucho nchachikulutu tikukamba za wireless komanso TV ya boma state broadcaster si chinthu chamasewera ndipo ali ndi zomuyenereza ameneyi fwa zimamveka kuti anangopanga za ubusa nka certificate chanchanchani mafunso amene amaperekedwa na amenewo zimenezo zinapangitsa kuti mpakana zikule kwambiri mpaka ofesi ija ya ombudsman yomweno imayang'anano nkhani za kagwiritsidwe ntchito ka ofesi molakwika kupereka ntchito kwa anthu kachinyengo chana chani zimenezo amenewa anapezeka zoona kutino apanga launch mpakana investigation iyayi ife nde tiyigwira patokha nkhani imeneyi tifufuze kuti ndi zoonadi kuti apapa munthu amene anasankhidwa moyenerera kapena zimene akamba anthu ndi zoona kuti no akhoza kukhala kutino samayenera akhale kumeneko alibe zoyenereza kuchoka pamenepo ndi pamene kumabwerano Parliamentary committee yomwe imatchedwa kutino Public Appointments Committee yomwe ntchito yawo ndi yoyang'anirano tsopano zosankha sankha ntchito zosankha anthu ogwira ntchito m'boma choncho ndipo amenewa anapangano zilinganizo kuti iyayi ife nde tikufunano tsopano mabwana aku mbc abwere ku Parliament Friday week yatha abwere ku Parliament Tiza tizafunse mafunso tizaphaphalitse mafunso kumeneko ngatinso ka enquiry pang'ono choncho afotokoze kutino zinakhala motani ndipo zimene zikachitikezi ku parliamentary building munamusankha ameneyi pa zifukwa zotani munatsatira china chilichonse akayankhe kumenekoko live live live mwaiona koma fans ija inapezeka zonena kuti inathawa anthu aja mabwana aku mbc aja anathawatu yayi ife yayi Hey, tili busy Friday sitipezekapo. Ah ah mabwana mukunena kuti simupezeka. Hey, tili busy. Okay, eh, nde tipange bwanji peza kutino asinthano tsopano. Kodi ah, nde sitipanga Friday. Chabwino tidzapanga ndi kuti chani Saturday meeting imeneyo. Saturday lakeno litino. Saturday lapita lomweli. Osatinso kuja ku parliamentary building ku parliament akuyisintha tsopano. Iyayi tikapangira tsopano kupaikuli ya venue ina yake kuchaniko ku Salima. Mwayiona? Basitu nde kuti ndikuitenga meeting ija kukaipangira kuja ku Salima moti no basi ino ife osaiona kuti no yaenda motani zachitika kumenekokozo mafunso amene afunsidwa or ife osatsatira bwinobwino mwaiona imeneyo atolankhani kumadandaula aa nde inu mwasintha chonchimo mukuti mukusinthano Friday iyayi Friday sizitheka ikakhaleno nde kuti kusa kuja ndi ndi Saturday komanso nde kukhale ku Salima Ndetu nyumba zambiri zoulutsa mawu zimakhala nde kuti cha mu Lilongwemo zimakhala zosavuta. Ali ndi ma branch ku Lilongwe akuluakulu. Ndeti atolankhani anthu kuyenda kumakhala kosavuta kuyenda kuti akafunse mafunso akapange cover zimenezo. Koma apa mwapita ku Salima. Nde ife kuti tikafike kumeneko tikalongosote chani? Atolankhani ambiri sanapiteko kulephera kuipanga chani cover nkhani ija. Pamene pamabweranso funso loti nde mwaisinthanso mu region kuipititsa ku Salima chifukwa chani osangoisiya ku Lilongwe? sizokhazokhatu kunena zokayikitsazo zimenezo mwayiona ano nkhani ija imene kuyenderapo ndetu uh, tingokamba zonse uh, apopo ndi zoti atapanga meeting yawoyo koma zile zachitika mmenemo nde sitingathe kufotokoza nanga si atolankhani kunalibe komano chimene tingakambe apa ndi choti no nkhaniyo kutentha nabe kutentha nabe kuti yayi Anamsankha munthuyo pa zifukwa zotani? Kodi no anatsatira malamulo bwinobwino? Enanso kokhala kumanena kuti yayi jelasi, jelasi, jelasi. Ndinaona ina yake, ndinakamba nkhani ya ya gangata ina yake, akuti ya zero pa ten amwene, zero pa ten. I- Inu nd'ansanje ngati mmadana ndi gangata ndiye kudana naye kokoopsatu kwambiri. Mm. The same thing iyinso nkhani iyi ya Brian Banda. Mumva iyayi nsanje Brian Banda uyonso nsanje nsanje. Yaa ma guys nsanje imatokhala ili pansi apo kusewera zimenezo sitingachotse ndi human side imeneyoyo ndi umunthu ndithu umakhala choncho koma mukuziwa chani ma guys malamulonso awa mene azitsatidwa mwaona eti tisamangopanga zimene tikuganiza tikufuna ineyo ndikufuna ndikamayiona nkhani iyi ndikufuna ndione pawiri poyamba mponena kuti ndimafunadi anakachita kafukufuku zimene anthu akufotokoza izizizi atazifufuza kuti kodi no anatsatira bwinobwino ndondomeko zake bwinobwino mwayiona ndiye kuti no ngati anthu awo aliwonena kuti ndabodza kapena ndanjiru ansanje ndanjiru nde atachita manyazi mwayiona ndiye kuti tikhala ngati ta ta- taperekano chithunzi chabwino okay i think zinachitika motere kodi zinthu zotere okay munthu anamusankha mwina munthuyonso ali ndi zomuyenereza mwayiona Ti- chifukwa nso matha kudziwa panopatu kuli ma online university amene alibe degree Anthu amatha kuphuziratu kudzera pa internet, kumaphuzira kunyumba, kumaphuzira ndi ma university ena ake akunja, nkumatenga ma degree inu osadziwa. Sangachite kubwera nkudzanena kuti hey! Ndikapanga graduate zotere ayi. Mukudziwa Brian Banda uja is a very humble man, ndi munthu ozichepetsa. Sangachite kubwera apa pa mwamba hey! Ine nkotere, nkotere, nkotere. Sizingatheke zinthu ngati ziti zimenezozo. Nde mwina anapanganso zimapepala zimenezo zingakadziwike kumeneko ndikufuna zingachite manyazi kwambiri. Ndimafuna kuiona chonchi. Ngatinso panakhota zina zake ndiye kuti kujanso zikaoneke kuti zinakhota pati ndipo zinakhala bwanji kuti zikhote. China chimene ndimafuna kuyang'ana ndi chonena kuti delivery ma guys hmm? Tingakhale ndi munthu amene ndi ophunzira ali ndi zomuyenereza ngati achina George Kasakula aja I think ali anapanga kaya za mass media cha- cha- anapanga mi- zokhudzana ndi jeni zautolankhanizi koma chakumapeto I think anachita masters choncho nthawi imene ndinapita ku MIJ kukaphunzira zotola nkhani ku MIJ ankatifotokozera zimenezo kuti iyayi Brian Banda akane jeni uyuyu Kasakula anapanga ndithu akhala ngati masters za zokhudzana ndi za utolankhani yonse nzoti anali ndi zomuyenereza masters degree mwaona koma delivery amapanga zotani pa ground ntchito amaigwira motani nyoza kunyoza nyoza kunyoza kondera kukondera kondera chipani kupanga mwaona mmene zimayendera munthu amene ali ndi zomuyenereza koma zomwe zimachitika ndi ziti ndi zimenezizi Mwaona? Now, guys, taonani tsopano Brian Banda kulowa kumene kuja miyezi yochepa alibe certificate osaphunzira eh chani chani kunkondera eh nimbwerera zokhazokha zomwe zizichitika kumeneko koma zomwe tikuona ndi chani APM Mutharika anakamba zoona pano ndinayamba kuonera mbc pano ayi mukugwira bwino ntchito kumeneko sitimakhala pansi ndikuona kuti mbc ah nde uku nde ayi ulusu ndiye kayaso

ndiye kaya zoti anakondera anapanga chani koma kodi ntchito akuigwira bwino fa ngati sakuigwira bwino ndeti zinoo zokondera zija zosaphunzira zija mwaonano zotsatira zake ndi izi koma munthuyo ntchito akutani akuigwira bwino pamenepo ndeti tingathe kumaona zonena kuti no appointment yonse mukanaona kuti no ndiye muchotseni musampangenso appoint aa ampange kale appoint ndechitana kafukufuku onsewo koma delivery ife tikuona kuti no Ku mbc ko tsopano zinthu zikumalongosoka ko ende zinthu zikuyenda bwino ende mbc ija akamakawerenga nkhani zumachita kukhala nkhani zake zili zabwino osati zoti akondera akondera anyoza nyoza nyoza ayi nde ine ndimafuna mwina titamaona pa zonsezi tione no tione no kumapeto kwenikweni delivery atipatsa zotani munthuyo Kodi akupanga zonena kuti no ndizolongosoka kapena akupanga phalaphala? Koma munthu uyuyu ndi mmene wayambira so far so good poti anthu amatha kumasintha malingana ndi kuona kuti no boma limayamba kumawapatsa pressure so kutsogolo uko inu mumadziwa kenako achipani alowererepo chani koma chomwe ndikudziwa nchonena kuti no so far so good ma guys inu mukhoza kutengano inuyo jeni yanu nkumaonera mbc and mukhoza kumawerenga nkhani pa mbc mukhoza kuziona zabwino zabwino tsono aa koma uku I think zinthu zikukhazikika nde bwanji tioneno delivery and mapeto penipeni pamene mukaya kuchita kafukufuku ife tifuna titero a Brian Banda all the best you know you're doing the good job there pamene anthu akuyankhula zambiri koma inu mungopitiriza ntchito yanu kugwira ntchito yanu osatengera chani zomwe zikufunikira ndi zimenezo pitirizani kugwira ntchito yonse ndi musapangidwe compromise ndi achipani fa muka mukati mu- mutengedwe ndi achipani akupangeni zawo zawo kukupangani chani mupezeka mapeto penipeni muzapeza kuti mwayamba kupala mukayamba kupala anthu aponso tizidzati ndinkaona izi ndinkadziwa ndi izi mwaonano tsopano zayamba kuoneka you could just continue doing the good job kuipange mbc kuti ikhale yabwino osakondera mbali ina iliyonse koma kuulutsa bwinobwino nkhanizo ngati mmene zilili ngati no tv komanso wailesi ya fuko ya boma ndipo ikuyenera izitumikira amalawi mupange zimene mmene zikukhaliramo ndi kuti tizakhala tikumakambanso zoti ku mbc kuja zili boo zili boo zili boo akutitu